ọra na eze onye m na-anụ ụdị bụ okongwu dibia delisi ife dị iche ọ nwere issue nsị ka m bịa tinye ọnụ gbasara case m na-anụ akwa ọkụkọ na one guy sị na akwa ọkụkọ tiwara aka na anị ya anị enenebe ndị vidio nenesia ọ bụrọ na m na-asupport ife na-eme na ọ bụrụ na the thing bụ eziokwu I didn't support it mana ọ nwee ebe got my attention nsị ka m bịa tinye ọnụ ọ na-adị mma ị chọọ ịzọ ife ị gaa n'ihu zọọ ife dị specific zọọ ife a ga nakọ nakọ na anya emerezina nke aghụghọ before then anụ na akwa ọkụkọ kwelụ ya ana afụ ọnụ ị jụ na ị ga-elesi ya ife i ji jụ na ị ga-elesi ya ana ahụ abụrọkwọ maka na o jirọ ego the ana nọmba 1 nọmba 2 ọ bụlọ na ọ chọghị ịkwụ ụnụ ụgwọ na the problem kpata i ji wee jụ na ị ga-elesi ya the ana bụ maka na ojife nwa mbụ ka o ji wee bụrụ na ọ na-eme dibịa o ji wee bụrụ na ọ maka akwa kpata na youth niile nọ n'ọbụ enwezi onye believe na ịgba mbọ were akpata ego na ọ nya mee i ji wee jụ na ị ma elesi ya ana since ya anyị na fụgokwa buyer ga-ego the ana mba ụnụ chee na ego dị easy mkpata ego ọ na-adịchasị ụnụ easy nnọọ I'm not saying that na akwa ọkụkọ ime ife o mee ọ tamper na ana ụnụ without na notice dị mma mana ebe na-atụnyere aka bụ gịnị gbasa gị n'ife akwa ọkụkọ na-alụ gbasara na ana ọ sị gị lesi ya is it your business fancha niile ọ bụ anya ọkụ ọ bụ enviness okay since ebe gị nwa na onwe gị na-eme the video eti mkpu online ka ụwa niile malụ ma yes na na ọ bụrụ iwu bụ n'ọgwụ ya enye gị ego na ị ga-agba mbọ kpata ego aka ji ihe aka aka ji ihe ọkpa why not ị jee gbaa that mbọ kpalụ that ego ka ego ọ na-asọ gị nsọ ife ọma asọ gị nsọ kpatanụ the ego nụ at least ife anyị need for you what we need now is for you to make the money whether by who or by hook make the money ebe ọ dị gị easy emegharị ọ na-eme dibịa ọ na-eme dibịa ọ na-eme dibịa sị, ngị nwa jebe ụka since ụwa gị ego ole ka ị nwe wee chọọ ile ana gị ebe iwe m nọ bụ na na ife nwanụ bụkwa nọ maka na a native doctor ka ị sịrị na ị ga-elesi ya ana eneti onye ị na-akparị ka gị mma ọ ka gị elive good life karịa na-akụ ndụ because ọ bụ na i ji ego gị ekwesịrị ịdị na-intimidate ị na na inwe yes ehe ebe ọ dị gị ife niile na-adịchasị onye ọbụla easy ka m gwa gị ọ bụ dibịa ọ bụlọ dibịa ọ kpata ego ọ bụ na ma ọ kpataghị ego emesịa akwa ọkụkọ ka ya nwụnye ya emesịa gị nwa na onwe gị ka ya nwụnye ya ụwa ọ bịa ka gị nwa bịa ị na-ege ntị so ị chọọ ịzọ ife dị specific dibịa ọ na-alụ gbasara gị it's none of your business na o mee ndị youth biliivuo na ọ n'ọgwụ ka o si enweta ego it's none of your business even ma ọ bụlụ na ọ nara ego tii na akpa bịa bịa ga erie nri ịgwọba ọgwụ tọ ọbịa jide gị agwọ na ka e mee na ndị igbo a na-egbuke anya ọkụ nya anya ọkụ na-enwerọ isi na ọdụ mba ego nke iji iji eri nke bụ nri na be gị ị ma ebe o si bịa ọ gị na-aprint ego ka m gwa gị ọ sọ ị na-alụ mekanik ọ sọ ị na-alụ dọkịta ọ sọ ị na-alụ dibịa ego bụ ego it doesn't matter ebe that ego si bịa na ife a na-ekwu bụ onye ọbụla kwụba aka ya ọtọ wee kpaa the ego ị ya-elesi akwa ọkụkọ tiwara akị n'ọba anị simply because na ọ bụ dibịa ị fụla ife ị na-akọgheri na-akọ ka onye gbuwa isi ngị nwa na-abụrọ dibịa i nwe ego one na akaụntụ at least he's a billionaire ebe ọ kwesịrị ụdị ife a mee je kpọọ ndị ntarach abịa na nke akwa kpụkpọ ya ozugbo because he's odogwu ka ife ị na-ekpesazi akwụwala ịlụfọ amara m ọganiru ndị igbo anya mara sọsọ ndị igbo ka mma na-ewu ndị otu ị fụ nwanne ka ọ na-eme ọfụma ị ga-adị very happy support ya ọ bụ na gị na ya na-agbawa gị na ya na-agbawa n'ọda na na mebisie ife na onye hụghị ego na na-egwaghị ya ngwagolo a na ọjụ na onye enye ya ego ehe amaghị ese na-ebatago na nke a bụ na ife iji jụ na ị ga-elesi ya ana bụ maka na ọ na-eme dibịa a sị na isi dị gị mma onye nwee more than 17 cars na be ya nwee property all over Nigeria ka ị ka na-ewetala ọnụ maka na one ngị nwa na-adịghị eme dibịa ị kpata ego one ị na-agbụ ya online ka gịnị mezie ị chọọ ịzọ ana go straight to the point zọrọ ana eh, ịma na ụfọdụ ndị na-abụ fa bịa sometimes ha na-efiilu na before you know ị gwọkwalanụ ọgwụ debe ego esi n'elu sịrị nda since akwa ji wee kwube talk na fon ọ ga-agwa gị na before ị ya-abịa be ya na ị ga-enwe ife ị na-alụ n'ụwa a enwere ndị amosu which is i so na one because ị na-ekwu okwu ị na-ekwu ka onye amosu onye achọghị ọganihu mmadụ ọ ndị otu unu ka eji maka ndị otu unu because of people like you ọ people like you kpata eji agwọ ọgwụ adọba ọ ga-abịa ije ka ị sị na ife nwanne nwoke na-eme adịrọ mma na-achọ ịkụtu ya ị ma succeed ife a na-akụkwasịsị bụ blockage blockage dị na ndụ mmadụ ka a na-akụkwasịsị ka ụzọ gị wee gaa ka ife ị na-eme eme wee gaa ọgwụ adịghị enye mmadụ ego ọgwụ bụ for spiritual backup ị fiiluo na enwerọ anything dịka spiritual backup kee ife ị na-eje alụ n'ụlọ ụka for ọkwa ife ị na-ekpele ekpele bụ ka chukwu mee ka ị kpata ego chukwu afụ ị na-ekpele ọ ya-esi n'enu igwe tụtụrụ ego no ọ ya-agọzi according to ife ị na-alụ otu ọ dị n'ụka ka ọ dị n'ọgwụ otu ọ dị n'ụka ka ọ dị n'omenala have sense ọ na-apụtazi na na-akọ all sort of rubbish ife m ji ekwuru ife a bụ na very soon ma ekwuzi obele ọ fọkwa obele oge ife ọ sọkwa onye ọbụla na-akọ ya ga-apụta online o nwezi onye m ma atụpụrụ ọnụ mana ife na-achọ ịgba bụ ịmalụ nke dị mma i mee ọ bụ na Akwa Ọkụkọ kweta na ọ ga-enye gị ego maka dị ya na aha jee nara ya ego anaghị tii na akpa bara okwu n'ụlọ na ọ na-eme dibịa gbasara ọ bụla ọ mara ya dibịa kpachara anya mbọsị a mụ ya ị mahọ dibịa adịbago gboo gboo gboo gboo before a mụọ nna nna nna ya dibịa ọ na-eme ọ ma ya emepụta okay let's assume na Akwa bụ onye ori na ọ na-ebu egbe eje ori ọ dị ka ị ya-adị safe na-akọghịrị ife a ọ kagwa ịbata be gbarie ya akwara isi na kọlụ nke ị nwee enwe ụnụ afụ ife mmadụ na-alụ na-alụpụta ego na ya for you people to appreciate that thing kama o nwezie ife ọjọọ mee you can now attack that person na-akọ sort of rubbish